atá ann ná nuair a chuaigh muid i gceann seo thug muid, bhuel bhí fhios againn seo i Scarippy ach ní bhíonn fhios agat go dtí go dtéann tú i gceann rud go díreach goidé chomh mór ná goidé atá i gceist. Sula dté mé ar aon níos faide leis sin caithfidh mé buíochas speisialta agus ba mhaith liom go bhfaighidh tú amach go dtug muid, gur luaigh muid go sonrach é, sin Deaglán Ó Mócháin. Tá sé na chuidiú mhillteanach mhaith domh féin. Tá Caoimhín Mac Mathúna thíos ansin fosta agus gan é tá sé speisialta maith ag cuidiú liom fosta. Agus Frankie McCluskey, shíl mé go mbeadh sé anseo ach tá Frankie thar a bheith maith fosta. Agus ar ndóigh mo chomhleacaithe Piaras agus go leor eile. Ó thaobh an document seo dó agus ó thaobh na taobh sin de rud, tá, tá, ba mhaith liom iad sin a bheith luaite. Mar a dúirt mé, tá cuid mhór rudaí i gceist anseo. Údarás na Gaeilta, ó, sin Frankie, scoilt rua do Frankie, tá mé i ndiaidh a bheith ag caint ort. Ó thaobh Údarás na Gaeltachta dó, bhí muid ag caint ar pholasaithe. Agus fuair muid amach agus cineál de common sense atá ann ar dhóigh ach ar dhóigh eile ní bhíonn fhios agat na rudaí seo go dté tú ag déileáil leofa. Ní thig leat brat a tharraingt ar phíosa amháin den tír agus rá sin an Ghaeltacht. Ní thig leat sin a dhéanamh. Ná tá seacht gceantracha Gaeltacht ins an tír. Níl ceantar ar bith acu. go díreach cosúil lena chéile agus ansin é a bhriseadh síos níos mine aráist. Má thugann tú leat Gaeltacht amháin, tá ceantracha taobh istigh de sin atá agus tá muid ag tá mé foghlaim cuid mhór focla úra, focla atá cineál de curtha le chéile agus tá siad iontach úsáideach. Ceantracha tearcfhorbartha, ceantracha iontach iargúlta nach bhfuil, b'fhéidir, daonra mór iontu. Níl an riachtanas céanna ná níl an díobháil chéanna istigh i gcroílár Ghaoth Dobhair a bheadh, b'fhéidir, i Mín a Chladaigh ná thuas fá Ghleann Cholm Cille. So tá polasaí iontach, chan leathan ach polasaí a bhfuil, a bhéarfas aird ar na riachtanaisí beaga agus na riachtanaisí móra agus a bhéarfas achan eile ghné den tsaol, a Ghaeilge agus oideachas agus fostaíocht agus achan eile rud mar a luaigh Aonghus ina chuid cainte féin, isteach. So sin an tuighe gur plécháipéis atá ann. Le polasaí maith mar sin a chur le chéile. Tháinig muid go dtí an tuigbheáil agus bhuail muid le Robert Ó hÁráin. Tháinig sé aníos as Contae Chiarraí agus bhuail sé linn agus tháinig muid go dtí an tuigbheáil gur cheart dúinn ó thaobh polasaí a dhéanamh amach don Údarás do ionadaíl ó na seacht nGaeltacht. Ionadaíl ó na pobail Ghaeilge amach anseo, tá ceisteanna, mar a tchifidh sibh ann sa document seo, tá ceisteanna ann ar cheart do Údarás a bheith baint a bheith acu ná a bheith ag déanamh ionadaíocht ar phobail Ghaeltachta amach anseo atá taobh amuigh den Ghaeltacht. Seo ceisteanna a chaithfidh muid a chur orainn féin agus policy a dhéanamh amach ina thaobh. So, dá mbeadh ionadaithe ó na pobail Ghaeltachta, thart ar an tír uilig, ionadaithe ó na Gaeltachtaí agus ionadaíl na saineolaithe, macasamhail, go díreach le le ainm a chur isteach, macasamhail fear a bhí linn san Eoraip nuair a bhí muid thall ag Barbara ansin fán Acht Teanga, macasamhail Phádraig Ó Laighin ná duine mar sin agus tá daoine oilte agus eh, eolach go leor ar ár bpáirtí a bheadh ábalta sin a dhéanamh. So ní thig linn, caithfimid rud a dhéanamh mar a dúirt Aengus, rud atá foirfe, rud a bhéarfas achan duine isteach ann. Tá moltaí agus moltaí go leor ann sa chéad dréacht a rinne muid nach bhfuil mé ag thabhairt amach go díreach, táimid ag tabhairt amach plécháipéis. bhaint amach go bhfuil moladh amháin, cosúil leis an Ard Fheis, go díreach cosúil mar a bhí san Ard Fheis. Tá, tá moladh amháin, ó sin moladh iontach maith. Tá moladh eile, ó sin moladh iontach maith. Ach nuair a dhéanann tú dianstaidéar air, tá siad ag dul in éadan a chéile. B'fhéidir go bhfuil ceann amháin ag fóirstean do cheantar amháin, b'fhéidir go bhfuil, ach caithfear dianstaidéar a bheith déanta air. So seo an cineál rud a chaithfeas a bheith déanta againn sula dtiocfaimid ar pholasaí. Ó thaobh, sin ó thaobh na Gaeltachta de. Ó thaobh,